ka anyị zukọta taa kenekwue regent anyị bụ eze ama in absentia onye onye ma na anyị nọ ebe a taa taa Em, chineke mee ka anyị zukọọ taa ee o nwere ka obodo si wee daa anyị ncha ma na o nwe ka obodo dị ife anyị nọ n'ime ya dị ka third world war ka a na-anụ agha ka a na-anụ ife maka onye ghọta ya ọfụma so na ọ bụrọ obele ife na-eme n'oge a em, tata na naijiria a na-eni chief of staff eh, chief of staff you know, to the president enigo efo anọ ife anụnwa anyị na-ekwu ka a sị dunaba ya Em, Ọ so- dịkwa egwu o. o wee bụrụ ya na ya bụ ife eje ime na-esi na mgbago wee na-agbadata ee anyị na-ekene chineke na ọ ka elu na ọ- anyị aka anụrọ na o nwego onye o ji n'ọba Ee, anyị chineke ama ekwe ka o nwee onye ọ ya enweta n'afa jizọs Em, eh, oge a bụ oge a na-eke ife olili onyinye dị iche iche ma ego ma nni ma rice o nwere ife ada ekefọ efrọfụ nke musacha ama m na nke a na o nwego ndị e kebugolu wee ka na-ekekwa and etu a ka a ya ekegide chineke ga-eme ka e nwee afọ ọma na afọ ofufo ndị ya na-ewepụta na-ewepụta a na-eke ya ka agụụ wee ghara ịgụgbu mmadụ because anyị- ka anyị ghara ịrapụ nke a na-ekwu kwube ife ọzọ Em, anyị ncha bụ ndị nọchite anya ụmụnna dị iche iche n'ọba ọba bụ be anyị abụ m onye ọba site n'amara chineke nọrụfụ ọba na-eje ozi and na ife anyị na-ekwu bụ na ọ ya adịlị ọba mma ọbịbịa m bịa ebe a ofu n'ime ife m ji wee bịa taa abụrọ maka ife a na-eke kama na ife a bụ oghere iji wee kpee anyị ncha dịka ndị ọba ikpekọta ekpele maka anyị nwa nọ n'ụnọ na ụmụnne anyị nọ ebe dị iche iche anyị na fa na-ekwu na fon fa na-agwa anyị ebenebe na-egbugasị ebe fa nọ ee mana chineke ya anọnyelụ fa ebe fa nọgasị ee na ife anyị na-anụ bụ na ntị ka anyị ya na-anụ ya na ọ ma elu anyị arụ n'afa Jizọs e nwe ife m gụ na Facebook few minutes tupu m pụtaba a sị na onye a na-ede maka ọnwụ chief of staff ọ sị na ofu ife politicians ya amụta site n'ọnwụ onye anụnwa nwa nwa e nigolu pụta bụ that there is nowhere better than home. nowhere is better than home because ọpụpụ ka ọ pụ wee jee bute ọya wee nata o wee gbuo ya and na medical facilities adịrọ enough na Nigeria there is nowhere better than home I bring it down to Oba anyị niile bụ ndị Oba and we will need to acknowledge that Oba is our last bus stop there is nowhere better than Oba. and we will need to ọ dị mkpa na anyị ncha jikọ aka ọnụ wee chọọ adịm na mma na ọganiru nke ọba na ụmụnna dị iche iche ụmụnna anyị niile ndị ọbụla lue le- fa- onye ọbụla gbasibe mbọ ike ka echiche na okwu ọnụ anyị niile bụrụ etu ọba ya-esi wee mee gịnị dị mma dị mma anyị lichaa ife a niile a na-eke let it not stop there ka nwanne na nwanne nwee ezigbo mmekọrịta anyị na-eche echiche maka agamniru be anyị etu ọba ya-esi wee kawanye mma ma ife ndị a gasịa after covid-19 after coronavirus everything how will ọba become better it is very very important ndị ụmụnna niile you know anyị nọ ọfụ ebe a bikonu ọ ya nwa bụ ife tọkarịsị m ụtọ na m bịa ebe a taa it's an opportunity for us to encourage ourselves to think about the progress of our place from the grassroots from the grassroots ee chineke gọzie ọba ọfụma mana anyị ejirigo ngọzi chineke gọzie anyị wee o nwere ka anyị si jiri egwu egwu otherwise na anyị nwee nọọfụ ya eme na agụụ gụgodo ụwa niile na o kwesịrọ ka agụụ gụa ndị ọba ekulo ose mgbọ ugbo ede ede ugbo ukolo ngwọ fancha niile ee ee kedu elu ulu elu ulu ee ọ bụ na fancha na ọ ka dụ etu o si wee dụ ya nyafụ nyafụ mgbe gboo mgbe anyị na-etolite etolite ọ bụ na ọ ka dụ etu a kịta o nwekwa onye ọba agụụ ya na-agụ ofu ayịyọ m chọ ka m yọ bụ ọ bụ na o nwe ebe ọ ka fọ ebe ugbo na mgbọ na ekulo na ose a ka fọdụ si kabazie arụrụ ya ka ọ fọdụ ya ka fọdụzie ka ọ ya bụ o nwe onye agụụ gụọ alụ ọfụlụ ụdị ya oyibo na-emepụta onye a agbada agbadaba ebe a o yilu nika yilu singlet ọ ba ebe a ọ ya afụ- onye a ya afụrịla ife o li wee si ebe a agbagotakwa maọbụ ọ na-agbagote ọ fụ ife ọ ya eli ma ọ nata amen so ụmụnne m ayịyọ bụ ka chineke mee ka anyị chebe echiche maka agamniru be anyị etu ọ ga-esi dịlị anyị mma ekpele anyị kịta anụnwa bụ maka onwe anyị na maka ụmụnne anyị we have come to pray for Oba. We have opportunity to pray for Oba. Praise the Lord. Hallelujah. So enwezi ife ọzọ m na-ekwu the only other thing m na-etinye bụ ịgụ ofu ebe na Bible anyị ekpe ekpele abụ ọma 133 na-ekwu maka mmekọrịta nke ụmụnne I will just read it and we pray.

running down on Aaron's beard, down upon the collar of his robes. It's as if the, it's as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows his blessings, even life forevermore. Nee ka o si dị mma ka o si dị ụtọ bụ mbikọ nke ụmụnne ọbụna ibikọ n'otu na ọ dị ka ebe igiligi si n'isi wee lue n'ọnụ ọnụ uwe mwụda n'ebe a na-enwe ịdị n'otu a n'ebe a ka chineke nye ngọzi ya iwu finally tupu anyị kpee ekpere ka anyị malụ amalụ ndị ndị isi bịagasị iketa oke a na o nwekwa ndị e butelu ife a o nwegasị ndị anyị niile nọ ebe a ka mma ka mmadụ ọbụna yala ibulu ebuba n'ụnọ ọ bụrụzie maka ya na ndị ime be ya ndị ezinụnọ ya onye ọbụna malụ ndị e kwesịlị inye ife a mee gịnị ọ bụrụ ngọzi mana mmadụ ọbụna bụrụrarị ya rapụ ndị e kwesịlị inye buba ya n'ụnọ anyị ma na ogbu opi na-eme gịnị na-eficha ọnụ mana ị ya agba mbọ nyegodi ya ndị e kwesị inye tupu gị nwa e- e- e- efichabazie ọnụ eh? na efi na-azọcha ọka na a da eme gịnị a da ekechi ya ọnụ so ị ya ejili ị ya agbalili mbọ nye asaa oke nyekwa asatọ oke ka ngọzi wee zuo oke mana mmadụ bubara anya ya were anya ukwu wee sie ọ ya abụ na ọbụbụ ọnụ a sị chineke ekwena ka ọ dị otu a n'afa jizọs ka anyị kpelu chineke

sị ejikwana ịkpọku chineke nna chineke ọkpa chineke mmụọ nsọ wee gwu egwu ngwa ka anyị kpelunu chineke bunitenụ obi unu achọ m ka i kene chineke ekene na o me ka ị bụrụ onye ọba onye ọbụla kene chineke ekene onye mee ka ị bụrụ onye ọba nọsapụ anọsapụ nwantịntị nwantịntị nọsapụ anọsapụ nọsapụ anọsapụ kene chineke onye mee ka ị bụrụ onye ọba ekene dịrị gị chineke n'afa jizọs achọ m ka i kene chineke ekene maka ụmụnne anyị nọ n'akụkụ ụwa dị iche iche one fa ra bụrụ ndị ọba nọ n'ebe dị iche iche malite n'isi eze amaala bụ regent nke ọba onye na-anọrọ n'ụnọ kịta wee rue n'isi ụmụnne anyị ndị ọzọ nọ n'ebe dị iche iche kene chineke n'isi fa n'ofu n'ofu kene anyị mee n'afa jizọs Amen.

ka ebo iteghete nke ọba bụrụ ebe jizọs na-achị eze n'afa jizọs jizọs ife ọbụna na-ewere ọnọdụ gị n'ime ogbe niile n'ime ụmụnna niile ka ewezuga ife dị otu a ka gị nwa wee chịa achịa n'afa jizọs achọ m ka i kpee ekpere megide ọya bụ coronavirus ụmụnne anyị ndị nọ n'ebe dị iche iche ọ ma enweta fa anyị nwa nọ n'ụnọ ọ ma enweta anyị open your mouth and pray kpee ekpere n'afa jizọs n'afa chineke nna n'afa jizọs onye nwe anyị n'isi ụmụ afọ ọba niile ma nwoke ma nwanyị ma nwatakịrị ma okenye ọya ajọ ọya anụnwa na-egbu ka ọkụkọ agaghị enweta mmadụ ọbụna n'ime ụmụ afọ ọba n'afa jizọs ka fa ra n'obodo oyibo ka fa ra nọ n'ụnọ ma ndị nọ n'ugwu ma ndị nọ na ndịda ka ebube chineke jeelụ fa ozi ka ebube chineke nụalụ fa ọgụ anyanwụ ama etigbu fa n'efifie ọnwa ama etigbu fa n'abanị ajọ ọya ama enweta nwoke ọ ma enweta nwata ọ ma enweta nwaanyị ọ ma enweta onye ukwu ọ ma enweta onye nta ndị ọba niile ga na-eje na-ana n'afa jizọs achọ m ka i kpee ekpere maka n'isi ụmụnne anyị ndị na-eweta ego ndị na-ebute ife olili ndị na-eweta onyinye dị iche iche ife eji ama mma ama akọ fa

anyị ekpee n'afa Jizọs onye nwe anyị ọ- obodo ọba bụ obodo i ji ọkpụrụkpụ mmadụ ndị kpata ego ndị gụọ akwụkwọ ndị nwee connection ndị nọ n'ọrụ oyibo ndị nọ n'afịa wee gọzi anyị na-ekpe ekpere n'isi fa niile ndị na-eweta ego ndị na-ebute ife olili ndị na-eweta ọ- ọgwụ ngwa ọgwụ medical assistance medical aid every one of them ka fa ra bụ nke onye na-eweta kwụghachi mmadụ ọbụla nwe nke o weta mmaji kwuru mmaji n'afa jizọs gọzie onye na-enye enye gọzie onye na-analụ analụ gọzie onye na-eli eli gọzie onye na-esi esi n'afa jizọs nke o weta ga-aba n'akpa ga-aba n'akpa nke eweta ga-aba n'afọ ga-aba n'afọ fa ncha ọ ga-ewetala anyị ịma mma ebe ọ bụla afụ onye ọba and ajụọ ya kedu onye ebe ọ bụ ọ sị na ya bụ onye ọba na ife ọma dị n'ọba onye nwe anyị anyị na-ekpuchite ọba n'ime ọbara jizọs anyị na-arala ọba tinye gị n'aka agụ na-eche mba ka ị bụ ife ọbụla etinye gị bụ agụ n'aka onye ilo adị elu ya arụ anyị na-ekpe ekpere maka ọdịniru nke obodo a bụ ọba after covid-19 we shall march forward ị ga-etinye n'obi anyị na na mmụọ anyị ife anyị ga-eme ka anyị wee gawanye n'iru take control be with eze amal wherever he is because he, uh, we are sure he is thinking of home and he would uh, he will be wishing to be home anyị na-ayọ gị ka mgbe ọ ga-anata ka ọ nata n'udo ndị ọba niile onye na-apụ ka ọ na-abata n'udo take your place ụmụnna niile we bless you anyị na-aranye ụmụnna niile n'aka gị bụ chineke we did not come here in flesh and blood we came by the power of the spirit therefore lord for this opportunity we want to hand the ọba over back to you one more time By the reason of the anointing, let every yoke be broken. So, Ọba, we hand you over to God the Father. Amen. We hand you over to God the Son. Amen. We hand you over to God the Holy Spirit. Amen. Let every knee bow. Ka ikpere niile gbue n'ala ka ire dum kwupụta na Jizọs bụ eze na-achị n'ọba. Ka fa ra bụ ike nke alụsị okwu alụsị okwu mmụọ ọbụla na-esitere na-agba ike Chineke nna ọkpara na mmụọ nsọ mgba na ekpere ife anụnwa anyị na-ekpu fa ncha iru n'anị so that Jesus will take over ọba n'ụtụtụ n'efifie na abalị onye onye aghana nwanne ya onye aghana nwanne ya father thank you it shall be well with all of us

otu agwụ na nke echizi m n'ọba o nwere chi m n'ọke na n'Enugwu Ukwu. ọ sị na ndị ga-ata ọjị ezuro na ada awa dịke na ọ bụ na ọ nọ ndị ewego- ndị werego nke ba bụkwa ndị ndị gbazi nwa Eh, bụ ọgụ. Ọ nọ na- Bene, bụ na anyị na-ekene gị